sas cunsichèntzias de su referendum costitutzionale bintu dae su nono, chi in Sardigna at àpiu una percentuale de sas prus artas, si sunt intendende peri in sa Giunta de centrusinistra ghiada dae su presidente Pigliaru. In su ziru de duas dies difatis at pèrdiu duos assessores. Eris s'est dimìtiu Gianmario Demuro, assessore a sos afares generales e riformas, in cuota PD chi fit in favore de su eja. Oje imbetzes est tocau a Elisabetta Falchi, s'assessora a s'agricoltura, desinnada a Rossomori, chi in su referendum fin in favore de su nono e como essini dae sa maggioràntzia. Como pro sa Giunta no at a esser fàtzile, mancari eris Pigliaru torrende gràssias a Demuro pro su traballu chi at fatu apat sutalineau chi fin dimissiones cuncordadas dae prima e non b'intrat nudda s'èsitu de su referendum. Ma s'essia de sos Rossomori est un'abisu de perìculu chi diat pòdere apèrrere s'àghidu a cambiamentos prus de sustàntzia. Su PD sardu chi fit in favore de sa riforma e s'at colliu una botzadura de sas peus intre sas regiones italianas est galu commissariau e in custos meses non s'est mobilitau pro sa riforma comente aiat chèrfiu Renzi e custos sunu sos resurtaos. Sos èsitos de su referendum però diana poder apretare sa crisi e chissai chi non s'andet a botare prima 'e s'ora. Pigliaru at faveddau de rimpastu pro dare impèllida a sa secunda parte de sa legisladura Ma podet dare chi siat arribau su mamentu de fàcher sos contos in intro de su centru-sinistra chin d'unos cantos partios chi cheren incassare su prèmiu pro su resurtau de su referendum. Mentres, sas oppositziones pedin a Pigliaru de si dimìtere, comente at fatu Renzi. De sicuru sa situatzione est imbojada e pro como non si podet nàrrere cale an a èssere sas cunsichèntzias polìticu-istitutzionales. Sos agentes de sa questura de Nùgoro eris an identificau e denuntziau duos zòvanos nugoresos de dechesete e bintun'annos pro ricetatzione ca los an acassaos chin parte de sa cosa 'e manicare furada dae sa sede de sa Croce Rossa de Nùgoro arbeschende a su chimbe de Nadale. Sos agentes de s'Ufìssiu Preventzione Generale e Sucursu Pùblicu de sa questura de Nùgoro an aviau sas indàgines pro iscopèrrere chi at furau unu pore de cosa 'e manicare destinau pro sas mensas de sos pòveros de Nùgoro in ocasione de sas festas. Sos agentes an apompiau sas màzines de sas telecàmeras de sorvegliàntzia presentes a fùrriu de sa sede de sa Croce Rossa e sunt resistios a iscopèrrere sos malincrenios, duos zòvanos nugoresos, firmaos e identificaos dae s'iscuadra volante in s'ìnteri de unu controllu de su territòriu sa note matessi. Sos militares an fatu una percuisitzione domiciliare e an acatau parte de sa cosa furada, Sos agentes de s'iscuadra volante an detzisu de comporare e donare a sa Croce Rossa sa parte de sa roba furada chi mancavat e chi non sun resistios a acatare in s'interi de sas indagines. Sa proroga fintzas a su trintunu de Nadale duamiza e dechesete de su pianu nobu pro sa domo, detzisa de sa Giunta e ratificada de su Cussizu, est aggradia meda a sa Confartigianau Edilizia Sardigna, chi pedit a s'esecutivu de apretare como s'aprovatzione de sa leze urbanìstica noba pro torrare a bida unu cumpartu chi in sos ùrtimos ot'annos at connotu una derruta. Dae su duas miza e oto a oe sos addetos sun minimaos de su chimbantatres virgola unu pro chentu. Petzi in su duas miza e sèighi sas impresas de su setore sun minimadas de su tres pro chentu, sun bènnias mancu trechentos bintot'aziendas e si sun pèrdios sei miza e chimbichentos postos de traballu. S'assessore Erriu, chi una paja de dies fachet aiat assicurau sa pròroga, est istau de paràgula, nat Giacomo Meloni, presidente de Confartigianau Edilizia Sardigna. E su matessi sos cussizeris regionales chi an mustrau responsabilidade pro unu setore chi est patinde galu tropu. Una pròroga de sa norma, sichit Meloni, at a permìtere a sas impresas de sichire a andare dae in antis in unu mamentu de suferèntzia pro su cumpartu, Como si depet aprovare sa leze urbanìstica, est de importu chi sas impresas traballen chin sa Regione s'assessorau concruit Meloni pro dare unu sinzale forte. Bi cheren règulas istàbiles pro dare sicuresa a unu a custu cumpartu e a sos tzitadinos. Eris, a secus de sa proposta de s'assessore a sa Sanidade Luigi Arru, sa Giunta regionale at aprovau sas lìneas guida pro s'atuatzione de sa leze istitutiva de su rèdditu de inclusione sociale de sa Sardigna, sa norma in favore de sas famìlias in conditziones de povertade, Un'azudu econòmicu chi at a arribare pro more de unu patu intre utente e amministratzione chi prividit unu percursu personalizau pro ch'essire dae sa povertade. Custu rèdditu integrat su sustentu de inclusione ativa natzionale ma, a diferèntzia de custu, prividit unu mìnimu de duchentos euros e unu màssimu de chimbichentos euro pro totus e pro cada ISEE. At a èssere s'INPS a nàrrere chie lu podet picare ue s'acatat in su territòriu regionale. In sa chistione intervenit s'opositzione chin unu documentu de su capugrupu de Forza Italia, Marco Tedde, A tempus iscàdiu e a pustis de sos apellos nostros sa Giunta regionale s'est detzisa a adotare sa delìbera pro assignare su rèdditu de inclusione sociale, trintatres milliones de euro firmos pro neche de sas cuntierras in su centru-sinistra chi intro de Nadale depen èssere assignaos a sos sardos chentza traballu in dificultade. Como tocat de dare cara, concruit Tedde, chi sos PLUS facan sa parte issoro, in presse, e sa Giunta firmet sos protocollos chin sa Tesoreria de s'Istadu. S'Osservatòriu Territoriale pro su Bullismu de Nùgoro dae oe at a àere una sede nova, in su Spàtzio Giòvani de su Comune de Nùgoro inauguradu una paja de meses faghet a su postu de sa sede in questura. S'istrutura, gestia dae sa Lariso e dedicada a sos zòvanos, est unu locu ube genitores, insegnantes e pitzinnos podent acatare azudu e assistèntzia in casu de problemas chin su bullismu, in cada espressada sua. Sa Nova l'an apresentada custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa fata pro faeddare de s'atividade de s'Osservatòriu Territoriale pro su Bullismu chi sa Questura at costituiu in su duamizesete e chi est diventau un'esèmpiu a livellu natzionale. A sa dobi ant partecipau sos rapresentantes de sas organizatziones chi nde fachent parte. Su dirigente de sa Questura de Nùgoro Nicola Chierico, coordinadore de s'osservatòriu, at ammentau comente est naschiu e s'atividade chi at fatu in custos annos chin chircas, seminàrios, cunvègnos dedicaos a sos pitzinnos, a sos genitores e a sos insegnantes. Un'atividade formativa chi, cust'annu, cheret punnare a sos docentes, formande chentutrinta referentes de s'Osservatòriu in sas iscolas de sas duas provìncias.